arajo lamɛnbaga cɛ muso denmisɛnnin fara maabakɔrɔ kan ani eh, vieux blen ka page lamɛnbaga cɛ muso denmisɛnnin fara maabakɔrɔ kan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye nin wagati na an bɛ mɔgɔ min kɛrɛfɛ a bɛna a tɔgɔ n'a jamu fɔ amadu jajɛ sankare n'ale kɛra patronat ɲɛmɔgɔ ye ani mamadu sinsi kulubali olu de tun welelen don ka taa kalata yɔrɔ la ɔ maa bi seegin ani kɔnɔntɔn olu y'u kan d'a ma ɔ maa kelen o y'a kan di mamadu sinsi kulubali ma a bɛ komi mamadu sinsi kulubali i n'a fɔ n'a yɛrɛ ko tɛ maa yɛrɛ ɔ an b'a fɛ e k'a fɔ an ɲɛna ni jɔyɔrɔ min b'e la ɔ e bɛ direction de campagne kɔnɔ wa ou bien jɔyɔrɔ jumɛn b'e la o ye an ka ɲininkali fɔlɔ ye ɔ n'i ye o jaabi o kumana min ye awa assemblée générale min ni o kɛra sisan sisan conseil national du patronat kɛra sibiri don septembre kalo tile mugan ni wɔɔrɔ a tɛmɛna tɛmɛ cogo jumɛnw na jɔyɔrɔ jumɛn min na salamu aleykum walekum salam somɔgɔw bɛ di baasi t'u la denbaya bɛɛ bɛɛ b'i fo ala ka wula hɛrɛ ami ala ka mali basigi ami ala ka sago d'a ma ami ala ka dusu suma ami i ye ɲininkali min kɛ ne tɔgɔ umar juwara mali consultantw bɛɛ ka bulonba ne y'o vice-président ye mais mun ye patronat élection ko ye ne ye jajɛ dit amadu sankare ne y'a ka direction de campagne baarakɛla dɔ ye jɔyɔrɔ jumɛn b'i la ne ka jɔyɔrɔ ye kunnafonidilaw ne ye kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔ ye direction de campagne kɔnɔ n ye délégué ye vote min kɛra patronat élection bon i ye ɲininkali filanan mun kɛ ee, assemblée générale kɛra cogo di an bɛ ala barika da ka dante barika da mun na ka ala barika da kunu ka ala barika da bi Assemblée générale a convocation kɛra a kɛra cogo la sariya ko k'a kɛ cogo min a kɛra ten processus électoral bureau ye patronat bureau sortant réunion kɛ juillet kalo tile saba u ye décision mun ta o de kɛra processus électoral ye mun daminɛna juillet kalo tile wɔɔrɔ ka na kuncɛ samedi sibiri don eh, septembre kalo tile mugan ni wɔɔrɔ n'o don bɛnna assemblée générale ma baaraw bɛɛ mun bolodara processus électoral kɔnɔ n'o ye kalata hukumu ye a baara bɛɛ kɛra cogo la fo tuma mun na an nana jateminɛ ko an nana lɛtiri dɔ sɔrɔ tile fila yanni élection cɛ n'o bɔra secrétaire général yɔrɔ ko élection bɔra dɔgɔkɔrɔ donc o de kɛra fiɲɛ ye fili bɔra yan bon o ma kɛ baasi la parce que n'i y'a ye o kɛra n'a fɔra ko président sortant ale de bɛ lɛtiri sɛbɛn k'a fɔ a ka mɔgɔw ye a ka secrétaire général ye k'a k'a fɔ ko élection bɔra dɔgɔkɔrɔ tiɲɛ na o kɔni o komi mɔgɔ min ye i kɛra arbitre ye i kɛra joueur ye n'i ye candidat ye élection na président sortant i ka kan ka bɔ foroba baarakɛyɔrɔ la ka taa élection campagne kɛyɔrɔ dɔ ta i yɛrɛ ye k'i ka campagne kɛ yen nɔ foroba baarakɛyɔrɔ mɔgɔw i k'olu sen bɔ i ka baara la mais a ma kɛ ten o bɛɛ n'a ta an ma foyi fɔ an b'o jateminɛ parce que ni i bɛ kɛlɛ kɛ ka yɔ jɔyɔrɔ ɲini ani mɔgɔw jama nana ka n'i nɔfɛ ko na e de bɛ se k'an kunko dilan o tɛ kelen ye donc o de nana faamuya u kɛlen k'a dɔn sisan eh, mamadu sinsi kɛlen k'a dɔn sisan ko élection in tɛna diya a la cogo si la parce que mɔgɔ min ka kan ka kala ta mɔgɔ kɛmɛ ni mɔgɔ bi duuru ani duuru ni candidat fila bɔra a la a tɔ ye mɔgɔ kɛmɛ ani bi duuru ni saba Candidat fila bɛɛ ni ni mɔgɔ kɛmɛ ni bi duuru ni saba bɛɛ ye ɲɔgɔn ye donc bɛɛ b'a dɔn minnu fɔra min ye donc o kɔnɔna la sisan a kɛlen k'a fɔ ko élection bɔra a ma secrétaire général ka sɛbɛn fɛ jaje ka direction de campagne na yan nɔ an ye ci bila sariya kɔnɔ sariya ko cogo di an ye sariya fɔlɔ sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛla k'a lajɛ sariya an ka sariya sɛbɛnw kɔnɔ a ko bɛ cogo di an y'a ye a fɔlɔfɔlɔ secrétaire général yamaruyalen tɛ k'a fɔ k'a bɛ kalata bɔ a ma a filanan a yɛrɛ ye lɛtiri sɛbɛn anw ma k'a ci an ma parce que ale ka lɛtiri avis sɛbɛnni min bɔra k'a fɔ ko ka kalata bɔ a ma o kɛra septembre kalo tile mugan ni naani mais septembre kalo tile mugan ni kelen ale yɛrɛ ye lɛtiri ci an ma secrétaire général ye lɛtiri ci an ma k'ale tɛ se k'i da don kalata kun na o yɔrɔ la a ye tiɲɛ fɔ mais fili mun y'a sɔrɔ ne bolo fili de don parce que eh, ni président ko k'i ka ko dɔ kɛ e ye secrétaire général e ye baarakɛla ye kala bɛ ta minnu ye pour que olu ka kalata baaraw kɛ i man kan ka sɔn u k'i bila fili la an kɛlen ko eh, jaje ka direction de campagne kɛlen ka o fili ye k'o sɛbɛnni ko la k'o jaabi k'o di huissier ma ka taa n'a ye u ka sɔrɔ k'a dɔn ko fili donc an ye lɛtiri o sɛbɛn fana k'a ci biro membre bɛɛ ma an y'o lɛtiri sɛbɛn k'a ci eh, delegew ma groupement professionnelw ma an y'o lɛtiri kelen sɛbɛn k'a ci an ka sariyabulon mɔgɔw ma n'o ye an ka comité statutaire ye donc ampliation tun bɛ nin bɛɛ la olu kɛlen k'o sɔrɔ comité statutaire fana ko ko a ko nin tɛ se ka kɛ sariya ye mun fɔ comité statutaire mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye ka sɛbɛn bɔ k'a ci président ma k'a f'a ye an ye secrétaire général ka sɛbɛn mun ye secrétaire général jɔyɔrɔ tɛ yen an bɛ mun ɲini secrétaire général fɛ a ka élection in a k'a labɛn komi a labɛnna a fɔra k'a bɛ labɛn cogo min na donc o kɔfɛ sisan an y'o papier sɔrɔ eh, jumadon élection bɛ kɛ sibiri ɔ jumadon wula fɛ 16 heures o lɛtiri taara di secrétaire général ma o kɔfɛ baara jiginna an ma lɛtiri wɛrɛ ye élection don délégué bɛɛ welela bamakɔ ani mali région bɛɛ la an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sibiridon sɔgɔma patronat da la an nana jateminɛ mun sɔrɔ an y'a ye patronat datugulen don a fɔra ko secrétaire général ka sɛbɛn mun tɛ a jɔyɔrɔ sɛbɛn ye an y'o nɔrɔlen sɔrɔ da la jaje m'a fɔ k'an ka kɛ tan dɛ déléguéw de ko nin ko ye mun ye an bɛɛ y'an ka baara bila ma nin y'a kalo joli ye depuis juillet kalo joli wɔɔrɔ an bɛ ka baara mun kɛ nin baara kelen an tɛ taa so fiyewu déléguéw y'u sigi kare kɔnɔ ka lakanabagaw wele u jɛra ka fɛɛrɛ kɛ walasa ka kalata baaramisɛnninw bɛɛ labɛn ka badgew ɲini ɲɔgɔn fɛ ka bulletin dilan imprimerie la yɔrɔ bɛɛ ka isoloir dilan ka huissier ɲini huissier ka na constat kɛ k'a jira sariya kɔnɔ patronat datugulen don a ɲɛ An de ka yɔrɔ foroba yɔrɔ don an nana k'a sɔrɔ a datugulen don yamaruya sɛbɛntigiw an ka sariyatigiw ko ko ka élection kɛ ko élection tɛ se ka bɔ a o kɔnɔna la jama jɛra k'a kɛ fɛn fɛn kɛra a kɛra aw kunnafonidilaw ɲɛna ne kelen tɛ se k'a bɛɛ fɔ aw bɛɛ y'a ta a bilala bɔlɔlɔ sanfɛ Sariya bɛ y'a fɔ cogo min na secrétaire général yɛrɛ ye lɛtiri mun sɛbɛn k'a fɔ an ye ko kalata don kalata bɛ kɛ cogo min na a ko bɛɛ kɛra o cogo fɛ donc jaabi min bɔra a la an bɛɛ y'o dɔn ɲɔgɔn fɛ donc i ka ɲininkali fɔlɔ n bɛ se ka mun f'i ye patronat élection n'o ye kɛra a kɛra a kɛra an y'a kɛ k'a dafa a sariya ko ka kɛ cogo o cogo a kɛra o cogoya la a ma kɛ patronat kɔnɔ parce que datugulen don i y'a mɛn cogo min na mais alihamudulila an bɛ ala barika da mɔgɔw kɛnyɛrɛ baarakɛlaw n'u ka cɛsiri an'u ka timinadiya an'u ka sɛbɛ an'u ka laadiriya an ye a kɛ o kɔnɔ a kɛra bɛɛ ɲɛna donc élection kɛra a cogoya la Ayiwa karamɔgɔ Juwara mun de y'a to a ma se ka kɛ patronat kɔnɔ min y'a kɛ yɔrɔ ye mun y'o bali mun y'o bali n y'o de f'i ye tan septembre kalo tile mugan ni naani secrétaire général ye lɛtiri ci ko élection bɔra a ma an y'a f'a ye ko élection tɛ se ka bɔ a ma parce que ale ma yamaruya k'o kɛ sariyatigiw y'a f'a ye ko o t'a ka baara ye k'a ka kan ka mun kɛ k'o ye ka élection organiser a cogoya la donc an ye élection kɛ a cogoya la donc a ma k'a kɔnɔ parce que président sortant président kɔrɔ n'o ye Mamadu Sinsi Kulubali a y'a dɔn ko élection n'a kɛra sibiridon a cayalenba a tɛ mɔgɔ tan sɔrɔ délégué kɛmɛ ni bi duuru ni duuru mana sigi mɔgɔ tan a t'o sɔrɔ donc au lieu que a k'a fɔ ko bon ne sen t'a la ka bɔ n'i ka hɔrɔnya ye a y'a fɔ k'a b'a kɛ kɛlɛ de ye k'a kɛ nanbara ye k'a kɛ tiɲɛni ye k'a fɔ ko élection tɛ kɛ ɛɛ karamɔgɔ Juwara an ye ko dɔ fana ye an ye kibaruya dɔw mɛn ko i n'a fɔ délégué ninnu ko dɔw tɔgɔ tun bɛ Jaje Amadu Sankare ka lisi la dɔw tɔgɔ fana tun bɛ Mamadu Sinsi Kulubali ka lisi fana na k'o ye fɛn ye min n'a kɔnnen don i ye dalilu minnu fɔ sisan yala ni o ɲɔgɔnnaw kɛra u bɛ kalata bali wa ou bien cogo di bon n'i bɛ kalata ko kuma fɔ n'i bɛ tɔn kɔnɔ ko kuma fɔ i bɛ kuma ni sariya minnu bɛ tɔn sariya de an ka tɔn sariya kɔnɔ n'o ye CNPM sariyaw ye sariya kisɛ minnu fɔra sariya tan ni kelen na n'i y'o ta k'u lajɛ mɔgɔ kalannen bɛɛ bɛ se k'a kalan yɛrɛ ye k'a fɔ ko lisi ko kuma b'o la lisi ko kuma t'o la k'a fɔ ko ni doublon bɛ lisi kan ko o bɛ sariya tiɲɛ o kuma t'o la nka ka ko ye o kuma fɔlen k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ lisi fila kan k'olu bɛɛ tɔgɔ kelen min y'an ka sariyatigi ye n'o ye comité statutaire ye olu ye kandida fila bɛɛ lasigi u ye dalakuma de kɛ parce que olu bolo n'u y'o f'u ye o ye ko bannen u y'a f'u ye ko élection bɛ kɛ ni lisi de ye bɛɛ tɔgɔ tɛ wele bureau mɔgɔ bɛɛ tɔgɔ tɛ wele kelen kelen kandida fila de tɔgɔ bɛ wele Jaje ka lisi Mamadu Sinsi ka lisi kalata bɛ kɛ n'o ni kalata kɛra ni kalata banna ni mɔgɔ min tɛ fɛ ka to lisi min kan i b'o fɔ i tɔgɔ bɛ bɔ a la u bɛ mɔgɔ wɛrɛ bila i kɔ la olu y'o jalatigɛ k'o tiɲɛ fɔ bɛɛ ye k'a sɔrɔ an ma se nin gɛlɛya ninnu ma donc lisi ko o tɛ baasi ye o tɛ foyi ye parce que lisi bɛ dilan cogo di Jaje ka Jaje n'a ka kanpaɲikɛlaw olu ni bɛɛ ye ɲɔgɔn ye u bɛɛ ye dɔ fɔ ɲɔgɔn ye jani lisiw ka taa mɔgɔ si t'a dɔn mɔgɔ minnu ni minnu ye mun fɔ donc an bɛɛ ye ɲɔgɔn ye maintenant mɔgɔ minnu ni minnu ka di i ye i n'olu ka baara kɛ i y'o k'i ka lisi kan ɔ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw ka di ne ye ne jaje ye ne n'olu ka baara kɛ o mɔgɔ kelenw ka di sinsin ye fana a n'u ka baara kɛ ɔ o tɛ baasi ye o an ka sariya sɛbɛnw ma kuma o kan sariya ko ko fɛn fɛn ma fɔ ma kunna fɛn fɛn ka sariya la o kɔrɔ ko dagalen don hali n'a ma daga sariya tɛ se k'o kɔn donc o ti baasi ye mun b'a to élection bɛ bɔ a ma o kɔni tɛ kun ye wa o kun min fɔra secrétaire général ka avis kan o kun tɛ an ka sariya kisɛ kɔnɔ ne kelen t'a dɔn dɛ bɛɛ ka sariya kisɛ in ta k'a kalan n'i y'a yan
ayiwa duwara an y'a ye k'a fɔ kabe min ye candidat yɛrɛ malheureux n'o ye o ye mamadu sinsin kulubali ye ale kɔni b'a la hali bi ko aw kɔni ma sebaaya sɔrɔ ɔ o tuma nin kalata in yɛrɛ la o a bɛ mun de jalaki ta ka bin aw kan sa dɛ bon o ye o ye eh, faamuyalibaliya de ye ne bɛ se k'a kɛ o ye parce que ne bolo ko bɛɛ kɛra bɛɛ ɲɛna a ma kɛ dogodogo la a ma kɛ sonyɛ kɔrɔ la a kɛra bɛda de kan journalisiw bɔlɔlɔtigiw kameratigiw sɛbɛnnikɛlaw a kɛra bɛɛ jɔlen la mɔgɔ minnu fana ni patɔrɔnna ko b'u sɔrɔ yen ka sɔrɔ delegew tɛ olu bɛɛ nan'u sigi a kɛnɛ kan donc a ko ma dogo mɔgɔ si la a ko kɛra tiɲɛ kan baara banna madu sinsin sen bɔra a la ni y'a ka ni y'a ka perezidaya bannen yanni le dix cɛ o y'ale ka perezidaya dan ye bɛɛ b'a kalama jaje kɛra mali patɔrɔnna perezida kura ye kuma t'o la mais an ye fɛn dɔw ye a bɔra ka taa kuma ORTM na ORTM ye foroba foroba kunnafoni di yɔrɔ de ye olu tɛ se k'a fɔ ko a kana taa mais jaje ye mun fɔ ani mun reconnulen don bɛɛ fɛ delegew bɛɛ fɛ bɛɛ y'u sigilen u bɛɛ ja bɔra a la o delege ninnu bɛ sɔn ka ta ka kala ta ka tila k'u yɛrɛ sɔsɔ o fana bɔra mali tele la o bɔra mali tele la u bɔra fan bɛɛ fɛ diɲɛ bɛɛ y'o ye wa ko jaje de kɛra ko jaje de kɛra patronat président kura ye le nouveau patron des patrons c'est jaje dit amadu sangare o kɔnɔna la an y'a ye fana eh, tɛnɛndon mamadu sinsin n'a sɔrɔ tiɲɛ tun b'a bolo a kɛra bɛɛ ɲɛna dɛ an m'a fɔ bɛɛ de y'a ye a ye conférence de presse kɛ bureau mɔgɔ mugan ale kelen de tun bɛ yen mɔgɔ mɔgɔ tun b'a kɛrɛfɛ a si tɛ bureau la munna hali bureau mɔgɔ kelen ma taa yen munna comité statutaire n'o y'a ka sariyatigi olu ma taa yen parce que baara banna o kuma tɛ yen mɔgɔ tɛ se k'a fɔ fana an bɛ démocratie de la o mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ kana nin fɔ mɔgɔ kana nin fɔ an y'a mɛn bɛɛ y'a mɛn mais an t'olu jaabi o jaabi t'o la o kuma kɔni banna bonya kɔnɔ karama kɔnɔ danbe kɔnɔ an tɛ mɔgɔ nɛni an tɛ fɛn jugu fɔ mɔgɔ ma an tɛ sinikan fɔ tiɲɛ an nana an ma na an ma kɛlɛ kɛ ka an fɛ mali kɔnɔ n bɛ kuma kelen f'i ye bi an ka mali lawale cɛkɔrɔbaw y'a fɔ an ye parce que sudanɛw de denw y'an ye olu de y'an lamɔ olu y'a fɔ an ye ko mali kɔnɔ k'an ka hakili to a la mɔgɔ min bɛ kɛlɛ kɛ fanga nɔfɛ mɔgɔ min bɛ wari bɔ fanga nɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ fanga ɲini ɲɛ ɲuman ni ɲɛ jugu kan o tɛ se ka mali fanga foyi waleya ka dilan ka kɛ maliyɛnw sago maliyɛnw yɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu dɔn k'a dɔn nin de bɛ se ka t'o nɔfɛ n'o kɛra don o don n'o kɛra don o don k'an ka sigi k'a lajɛ k'o don ko mali bɛ dilan ne ko mali président transition président est ce que a wulila ka kɛlɛ kɛ k'a bɛ na fanga la wa est ce que a ye CV bila ka na wa est ce que a wulila ka na fɔ mɔgɔ ye k'a bɛ k'a ye wa nka a dɔnna de k'a bɛ se ka taa nafa ka foro la o ma kɛ wa o kɛra cogo min na jaje fana bɛ ten jaje b'a ka nin ko bɛɛ la ni nin campagne ko tɛ jɔn b'a dɔn ko jaje ye mun ye wa jɔn b'a dɔn a bɛ mun kɛ wa bon baara kɛnyɛrɛ baarakɛlaw de y'a dɔn bi mali kura min wulilen filɛ mɔgɔ min bɛ se ka an ka kɛnyɛrɛ baarakɛlaw ka forobatɔn ka se k'o laɲɛnamaya u ka hakɛw n'u ka laɲiniw ɲini k'a kɛ mali kosɔn mali kɛnyɛrɛ baara ka yiriwa mali ka yiriwa mali kura ka yiriwa denmisɛnninw ka baara sɔrɔ foroba nafolo mɔgɔw an ka se ka impôt nin sara cogoya la mɔgɔ kɛnyɛrɛ baarakɛlaw de y'o dɔn ne m'o dɔn da dɛ jaje madonna yanni u k'a lasɔn u b'a dɔn u ye sɛgɛn min k'a la mais a sɔnna a ma parce que a y'a ye fanga kura nana mun na ale bɛ se ka a ka hakilinaw waleya mali kama sinon jamana tɔw kan a ye baara caman kɛ jamana caman kan a ye jamana caman lataa yɔrɔ jan munna a t'a ɲɛsin a ka jamana ma tuma mun na tiɲɛ na o de y'a to a sɔnna

kolɛji eturali yɛrɛ kɔnfɔkasi minnu kɛra u kɛcogo ɲɛna wa basi sariya kɔnɔ sariya kɔnɔ kotura kɔnfɔ kɛra sariya kɔnɔ perezsɔ sinsɛn de y'a baara bɛɛ kɛ u mɔgɔ yamaruya min d'a ma bɛɛ bɔra sanfɛ fo tuma min na tile fila yan ni yɛlɛ cɛ ya e yɛrɛ ye kanda ye cogo di tile fila e ma se ka jateminɛ si kɛ tile fila yɛrɛ seli e bɛ se ka' ka Donc faamuyali de kɛra k'a dɔn ko a se t'a bolo. Ale yɛrɛ tun sɔnna. Ka sɔn nin bɛɛ ma. fila dɔrɔn de a y'a fɔ k'ale t'a la mais ka sɔrɔ a yɛrɛ tun sɔnna a bɛɛ ma k'a fɔ a b'a la o tuma an ka élection kɛ. Depuis a daminɛ la a sɔnna k'a b'a la ale yɛrɛ ko ko ale ye bilan min kɛ k'o bilan yɛrɛ kosɔn ko ale bɛ taa tako kelen donc ale tɛna campagne yɛrɛ kɛ parce que ale taalen don ka ban. mais jaje ma campagne kɛ n'i bɛna don ko la i ka kan ka baara min kɛ n'i ye ladiri ye n'i bɛ fɛ ka sɛbɛ sira ta i ka kan ka ko dɔ de fɔ mɔgɔw ye i bɛna nin kɛ jaje y'o kɛ k'a jira mɔgɔw la diɲɛ bɛɛ jɛra n'a ye mali bɛɛ jɛra n'a ye wa hali diɲɛ tɔnbaw ani jamana wɛrɛ nafa sɔrɔ sira mɔgɔw u bɛɛ lajɛlen y'u kan di jaje ma ko ni ala sɔnna a ma ko n'a taara ka taa k'u b'a dɛmɛ a dun a kɛra ala ɲɛna a kɛra mɔgɔw ɲɛna a kɛra tiɲɛ kan a kɛra jɛya la banna sariya fɛn fɛn fɔra ni o kɛra secrétaire général yɛrɛ ka sɛbɛnni ye n'o lɛtiri cira ka na k'a fɔ ko n'i nana kalata yɔrɔ la collège électoral bɛ fara ɲɔgɔn kan collège électoral ye mun ye o ye n'i ye mɔgɔ kɛmɛ ni bi duuru duuru ta n'i y'a tila saba ye a tila fila a bɛ f'o ma les deux tiers o deux tiers bɛ bɛn mɔgɔ kɛmɛ ani mɔgɔ saba de ma élection don mɔgɔ minnu nana a ka ca ni mɔgɔ kɛmɛ ni bi saba ni kɔ ye mais mɔgɔ minnu sɔnna ka kala ta o ye mɔgɔ kɛmɛ ani mɔgɔ wolonwula ye donc le quorum est atteint parce que a tɛmɛna mɔgɔ kɛmɛ ni saba kan sariya minnu bɛ CNPM kɔnɔ o fɔlɔ o dafara sariya filanan kalata mana kɛ mɔgɔ mun mana tɛmɛ tilancɛ la kɛmɛ ni bi duuru ni duuru tilancɛ ye bi wolonwula ni bi wolonwula ni wolonwula ni tila de komi mɔgɔ tilancɛ tɛ yen bi wolonwula ni seegin ni mɔgɔ mun y'o sɔrɔ dɔrɔn i ye kalata sɔrɔ o sɛbɛn bɔra secrétaire général bɛɛ ma ka sɔrɔ a ma fɔ k'u ka kalata bɔ a ma donc o sariya fɛn fɛn fɔra o bɛɛ de dafara a ma fɔ ko ni huissier mun bɛna kɛnɛ kan ko mɔgɔ ka huissier don a fɔra ko un huissier huissier dɔ tun bɛ yen collège président fana o ye mɔgɔ ye minnu tɛ patronat la minnu tɛ secteur privé la o fana mɔgɔ tun bɛ yen u sigilen tun bɛ u ka sigiyɔrɔ la i bɛna kala ta i bɛ i bɛ na u b'i tɔgɔ lajɛ n'i tɔgɔ b'a kan i b'i ka sɛbɛnfuraw ta huissier kɛrɛfɛ i bɛ don gundo soni kɔnɔ i b'a bila bataki foroko kɔnɔ tɔgɔ tɛ mun kan i bɛ n'a bila kalata sɛbɛn kɔnɔ bɛɛ ta kɛra o cogo la mm-hmm. a kɛra bɛɛ ɲɛna mm-hmm. huissier sigilen a tilalen ko ni sariya ko n'o kɛra ko ni élection banna k'a bɛ jate bɔ jate bɔra bɛɛ ɲɛna kameraw de jɔlen don a kan ka bɔ aw ka a bɛɛ lajɛlen kunnafonidila sugu bɛɛ a kɛra bɛɛ de ɲɛna n'a ye mun ta a b'a dayɛlɛ u b'a foto ta u b'a filime ka kɔnte k'a kɛ k'a ban ka kɔnteli kɛ kuru hakɛ mun ni Diadié y'o sɔrɔ o bi seegin ani kɔnɔntɔn ye Mamadou Sinsy kuru hakɛ min sɔrɔ o ye kelen ye, mɔgɔ min ko ko n tɛ n tɛ n tɛ n ka kala ta Diadié n t'a ta Mamadou Sinsy ye, o ye mɔgɔ 17 ye donc o kɔrɔ hali u tun ye mɔgɔ minnu wele k'a f'u ye k'u kana na, olu kɛlen k'a dɔn ko kalata daminɛna u nana, u bɛɛ ko k'olu bɛ tiɲɛ de kan, mɔgɔ minnu siranna ani mɔgɔ minnu bagabagara olu de ma sɔn a la mais minnu nana bɛɛ ye kala ta wa u y'a ta u ni ala cɛla la donc an bɛ se k'a fɔ kalata kɛra Diadié kelen ka mɔgɔw ma na mɔgɔ minnu ko k'u bɛ Diadié soutenir olu dɔrɔn ma na a bɛ se ka kɛ dɔw minnu caman minnu ye kɛra fufalaki ye tan ni wolonwula ye i bɛ t'a sɔrɔ parce que u bɛɛ bɛ se k'i ta fɔ a la a bɛ se ka kɛ Mamadou Sinsy ka mɔgɔw de ye u b'a fɔ ko komi nin ko kɛra tan u tɛ kala ta ale yɛrɛ bilen mais comme u y'u kan d'a ma k'u bɛ kala ta ye u bɛ fu d'a ma parce que a ma sɔn ka kɛ jɛlenya kan bɛɛ bɛ se k'i ka faamuyali f'o la tan ni wolowula in kɔni o kɔrɔ ka ca kɔrɔ camanba de la ne ye kɔrɔ kelen dɔrɔn de fɔ parce que aw ka kuma jabarani kuma ninnu a tɛ se ka mɛn sinon n'an y'a daminɛ sisan n bɛ se ka hypothèse camanba de f'i ye mɔgɔ tan ni wolowula ye pourquoi u ye fu ta kɔrɔ ka ca dɛ mais bɛɛ n'a ka hakilina don mais o si t'an ɲɛsira la o bɛɛ ye kuma de ye ka faamuyali di mɔgɔw ma mun kɔni jɛlen don kalatala minnu nana minnu ye kala ta quorum dafara jaajɛ gagne na a kɛra mali ɲɛna a kɛra ala ɲɛna a kɛra diɲɛ ɲɛna i bɛ yɔrɔma kɔsɔn salala mahamadu ayiwa yan an ka salala mahamadu an b'a fɔ ko gɛlɛn barisabu jawara n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ i bɛn'a ye nin ye ko kura dɔ daminɛtɔla ye affaire kura maa bɛ se k'a fɔ ko an bɛ se k'an yɛrɛ ye tribunal la don nataw la nin ko in na k'i donna kun kan Aa u ye cogo di bon n'i ye ne ɲininka an bɛ bi hali n'i ye kuma minnu mɛn conférence de presse la n'i ye kuma minnu mɛn télé la o tɛ ne ne hakili la a kiri a tɛ a ko tɛna se ka taa kiri la parce que sariya sɛbɛntigi minnu b'an fɛ n'o ye comité statutaire ye olu y'u ka sɛbɛnni kɛ ka ban olu ye kiri tigɛ a cɛ ka ban kiri kiri banna wa olu yɛrɛ ma taa n'a ye dɛ u ye huissier de bila ka taa n'a ye wa a sera président a sera madu sinsi ma a sera secrétaire général ma baara banna olu bɛ sugandi cogo di olu ka sugandili bureau mun sigira bureau bureau mun sigira ni madu sinsi y'a ɲɛmɔgɔ ye o bureau sigitɔ bureau ye mɔgɔ mugan ye comité statutaire ye mɔgɔ wolonwula ye olu bɛɛ sugandira o waati de 2015 u ma sugandi sisan u ma sugandi sisan u sugandira depuis 2015 donc ni gɛlɛya nana sariya faamuyali la ani sariya lawaleli la olu ka baara de y'o ye u ka sariya latilen an ka an ka kanw ma kiri tigɛlen don kiritigɛla si tɛ se k'i da don na ne ɲɛ tɛ kiritigɛla da don yɔrɔ la nin na nin kɔni ye ka sama samali ni bagabali kɛ k'a lajɛ ɛ eh, mɔgɔw dun kɛnyɛrɛ baarakɛlaw y'u ka sugandili kɛ ka ban sugandili wɛrɛ tɛ yen kuma banna

an bɛ mali transition économique kɛ k'a accompagner k'a jukɔrɔmadondon mali bɛ diya wa espoir min bɛ ne la hakilina miiriya ɲuman min b'an na sini kɔnɔ nin ye mali bɔlen ye nɔgɔ la de ni ala sɔnna a ma maliyɛn bɛɛ bi kɛ kelen ye secteur privé bɛɛ bi fara jaajɛ kan ka baara kɛ ni ala sɔnna a ma ayiwa o diyara n ye a karamɔgɔ jawara ni maa min y'i ɲininka o ɛɛ min ye ɛɛ jaajɛ amadu sangare ye Ko a bɛ se ka kɛ mun ye a giriya yɛrɛ bɛ se ka kɛ mun ye i n'a fɔ n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn a nafa yɛrɛ bɛ se ka kɛ mun ye. Ee hakilina caman bɛ n na mais n b'a kɛ hakilina surunman ye kuma lasurunya la Mali Mali ye barika jamana don Mali Mali ye hɛrɛ jamana de ye Mali ye jamana de ye jamana min ka di Ala ye sabula fɔlɔ Mali kɔnɔ mɔgɔw dalen bɛ Mali dugukolo kɔrɔ minnu ye ala kira kisi ni nɛɛma b'a ye minnu y'a dɛmɛ baduru kɛlɛ la o mɔgɔw dalen b'an fɛ mali la olu kun ka di ala kira ye dɛ kisi ni nɛɛma b'a ye mɔgɔ minnu ye ala kira dɛmɛ k'olu kɛlɛ la olu dalen bɛ yan mali dugukolo jukɔrɔ alhamdulilayi rabbil alamin an bɔnnaw u ye baara caman kɛ an b'an jija de sa ka u ye mali min to an bolo an b'a lase yɔrɔ min na an b'an jija o de la wa nin y'o kɛnɛ kura dɔ de daminɛlen ye jaje amadu sangare ye chance de ye mali nafasɔrɔ sira la cogo di cogo di a fɔlɔfɔlɔ a yɛrɛ sera ka min kɛ ka sɔrɔ a m'a yɛrɛ yira a sera ka nafa ladon jamana kɔnɔ cogo min na mali kɔnɔ ni eta bɔra a la mɔgɔ fɔlɔ min ye mɔgɔ caman ta baara la o jaje mali kɔnɔ mali kelen jamana faso eta kelen ka mɔgɔ hakɛ min rekirite n'o n'o bɔra a la mɔgɔ jaje ye mɔgɔ hakɛ min don baara la jaje de kɛra deuxième ye maa jɔ n tɛ se k'a f'i ye sisan n da la parce que n m'a compté mais n bɛ min f'i ye non e k'a jateminɛ bari mali eta o ye mɔgɔ hakɛ min ta baara la jaje de ye o deuxième la secteur de la ka sɔrɔ a ma yara a m'a yɛrɛ yira a ma waso n'a ye wa a n'a ka baarakɛlaw bɛ komi du kelen mɔgɔ o ye taamasiyɛn ɲuman ye kelen a filanan a ka ca ni jamana tan ni kɔ ye eh, farafinna tilebinyanfan ani farafinna jamana tɔ ani diɲɛ jamana tɔ kɔnɔ jaje ye nafa sɔrɔ lase jamana minnu ma ka baara yɔrɔ dayɛlɛ o jamana ninnu na o baaraw bɛɛ bɛ ka kɛ a sen b'a bɛɛ la mais a tɛ ka wuli ka boli boli fɛn fɛn bɛɛ bɛ k'a ka baara kɛ cogo la mɔgɔ min sera k'o organiser k'o labɛn ka preuve yira expérience min b'a la dɔnniya min b'a la ani a ye résultat min sɔrɔ o bɛɛ b'a to jaje chance de ye mali kɛnyɛrɛ baarakɛlaw ma a filanan mali sɔrɔ sira baarakɛla bɛɛ minnu ye minnu bɛ se ka mali dɛmɛ ka taa ɲɛ o bɛɛ dalen bɛ jaje la mali dɔrɔn tɛ farafinna ani diɲɛ jamana tɔw kɔnɔ minnu bɛ se ka mali dɛmɛ walasa mali kɛnyɛrɛ ye mali nafa sɔrɔ sira a bɛ fɔ min ma mali ekonomi o bɛ se ka développer cogo min na olu bɛɛ y'u kan di jaje ma ka ban depuis u y'a ye campagne na u y'a fɔ a ye mais ni ala sɔnna ma ni passation kɛra ni investiture don an bɛ tamasiyɛn fɔlɔ yira maliyɛnw bɛna ye mɔgɔ hakɛ mun ye mɔgɔ sugu jumɛnw nana ka na eh, fanga tali don ka na a ka investiture don mɔgɔw b'o ye o kɔfɛ baara mana daminɛ cogo min na san o san an t'an sigi fo mandat ka ban dɛ san o san an b'a fɔ bon an tun bɛ nin yɔrɔ la an filɛ ka se nin yɔrɔ la nin de kɛra nin de ma se ka kɛ mun na nin ma kɛ an bɛna nin de kɛ san wɛrɛ donc ka taa se san duuru ma n'a bɔra mun fɛ a tɛ kɛ kunnafonidilaw kɔ parce que tamasiyɛn dɔ fana ye mun ye baara daminɛ la a ye kunnafonidilaw de wele les patrons de presse est ce que o delila ka kɛ mali la o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ bon ne k'o jaabi di dɔrɔn o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ o kun ye mun ye n'i y'a ye kɛnyɛrɛ baarakɛyɔrɔ kunnafonidilaw ye kɛnyɛrɛ baarakɛyɔrɔw de ye donc ni baara mun bɛ kɛ baara bɛna kɛ ni kunnafonidilaw ye cogo di mali kɛnyɛrɛ ni mali nafasɔrɔ siraw bɛ koloso ɲɔgɔn na n'o kɛra jaje ka programme axe fɔlɔ ye rassembler an ka fara ɲɔgɔn kan n'i y'a ye an bɛ boli ka taa fɛ an bɛ taa fɛ an yɛrɛ k'a lajɛ an se an fanga ye mun ye fɔlɔ mali kɔnɔ ani mali tunkarankɛ minnu bɛ mali kɔ kan olu bɛ ka diɲɛ jamanaw bɛɛ lataa ɲɛ mun de la olu tun ɲɛsin jamana ma parce que u ma mɔgɔ de ye mun b'u kɔkɔrɔmadon ɲɛ mun bɛ jaje kun u ka cidenw nana ka ban mɔgɔ hakɛ minnu nana ka na félicitation ni foli la n'olu ye maliyɛn minnu sigilen bɛ diɲɛ kɔnɔ u kɛlen ka diɲɛ jamanaw ka nafasɔrɔ sira yiriwa u kɛlen ka diɲɛ jamanaw ka économie lataa ɲɛ olu ko ko mais an bɛ mun de ɲini ni e ka nali tɛ o hakɛ minnu donna an fɛ yan dan t'a la o hakɛ mun nana ka na an ka emploi du temps jaje ka emploi du temps yɛrɛ falen don nin semaine bɛɛ emploi du temps falen don mun ni mun ka rendez-vous bɛ emploi du temps falen don semaine wɛrɛ an bɛ ka o de emploi du temps jateminɛ ɲɛmɔgɔ ɲɛmɔgɔ mun nana an tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais a sɛbɛnnen b'an bolo parce que an bɛ baara kɛ sariya de kɔnɔ ni passation kɛra ka investiture kɛ mun ni mun nana don mun na ka na an b'a bɛɛ da bɛɛ tulo kan dans la transparence donc axe fɔlɔ ka an fara ɲɔgɔn kan kɛnyɛrɛ privé privé maliyɛn mun ni mun b'an cɛ an b'o dilan fɔlɔ an an mali kɔnɔ ani maliyɛn minnu sigilen bɛ kɔ kan n'o bɔra la diɲɛ jamana jumɛn mɔgɔ minnu bɛ se ka na mun kɛ an tɛna an ka jamana feere mɔgɔ ma dɛ non an t'an ka kɛnyɛrɛ labila mɔgɔ ye ni nafa bɛ sɔrɔ a nafa fɔlɔ an de b'a tɔnɔ bɔ ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ i bɛ dɔ sɔrɔ anw de kɔ rassembler kɔfɛ ka renforcer ka fanga d'a ma ka fanga di an ka kɛnyɛrɛ baarakɛlaw ma yɔrɔ min fanga ka dɔgɔ k'o fanga d'o ma misali la n'i ye baganko dɔrɔn ta anw ka bagan de bɛ bɔ a ɲɛnama ka taa feere jamana wɛrɛ kan an bɛ se ka abattoir dilan yan ka sogo dilan yan an ka bagan tɛ bɔ a sen na tuguni o ye abattoir o o dama o baara yɛrɛ mɔgɔ hakɛ min bɛ se ka taa baara la ka t'o la o ye mali kɛnyɛrɛ dɔrɔn ka nafa dilan ye an bɛ bagan mun faga o golo o bɛ taa kɛ sentiri ye o bɛ taa kɛ samara ye o bɛ taa kɛ fɛn wɛrɛ ye ka tila k'o feere an yɛrɛ ma an b'o dilan an yɛrɛ fɛ yan an yɛrɛ ka nɔnɔ dan t'a la fo nɔnɔ bɛ bɔn de o bɛ dilan fɛ yan ka nɔnɔ usine dilan ka nɔnɔ feere an bɛ nɔnɔ an tɛ nɔnɔ nɔnɔ mugu an bɛ nɔnɔ mugu mun san an yɛrɛ tɛ se k'a dilan fɛn bɛɛ b'a ani mangoro ni si o ye n magara bagan dɔrɔn de la nin ye bagan dɔrɔn ye maintenant n'i ye fɛn fɛn ta i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na mangoro bɛ toli fo an yɛrɛ ɲuman an b'a yɛlɛko baro fɔ ko fali bɛ mangoro ta mais mun de b'an jɛ n'an ma o labɛn n'i ye si ta hali forotomisɛnnin o marché dɔrɔn o bɛ se ka mɔgɔ hakɛ joli bɔ faantanya la hmm? an ka denmisɛnninw de bɛ bɔ ekɔli la ka bɔ ka taa kɔgɔji kan ou bien ka taa jamana wɛrɛ kan k'u taa baara kɛ baara bɛna dɛsɛ anw yɛrɛ fɛ yan malien yɛrɛ bɛ dɛsɛ an bɛ an fana ye mɔgɔ wɛrɛw ta ka fara an kan an ka denmisɛnninw bɛ dɛsɛ baara la fɛn fɛn taara tunga la o bɛɛ bɛ segin ka na an bɛ baara d'u ma yan malien fɛn fɛn bɛ kɔ kan n'i bɛ fɛ ka réalisation kɛ mali kɔnɔ i k'a bila i kunna i k'i labɛn a bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔ transparence don namara t'a la a bɛɛ bɛ se ka dilan an fɛ yan mun bɛ fɛ ka segin an bɛ kɛnɛ bila u ye bɛɛ ka se ka na i jeniyɔrɔ fin jamana jɔli la o n'a ɲɔgɔnna ɲɔgɔnna ma maga fɛn caman na a ka ca mais nin ye ka misali dɔrɔn d'i ma hakilima b'a faamuya aa, nin ye axe filanan ye unhun, axe sabanan moderniser Hmm. diɲɛ yɛlɛmana Diɲɛ kɔni diɲɛ yɛlɛmana. taabolo yɛlɛmana Awɔ. jajo ka interview la a y'a fɔ électronique ani écran tactile téléphone Mhm. jajo ye nin kuma fɔ yan k'a sɔrɔ a ma se mali la Hmm. parce que a bɛ avance la Jaji. o de y'a to a ka entreprise ko n'a ka a yɛrɛ ka nafasɔrɔ siraw lajɛ mɔgɔ tun t'a dɔn ni campagne ko tɛ a tiɲɛ na dɛ. donc ka an bila diɲɛ ɲɛta kura minnu bɛ yen Mali k'i sen mali n'i y'a ye diɲɛ jamana caman de bɛ mali y'a kɛ an ka eilisi dan la mali denmisɛnnin bɛɛ saba ɛ u lajɛ kɛ u ka tile la e sun taara ka yɔrɔ yɔrɔ ni tile bɔra kalo kelen dɔgɔkun kelen o y'a sɔrɔ mali tɛ cɛ u sera bɛ la mɛ i kuma ofase n'u ofase sa de ko kɛ minnu bɛ bɔlɔ kan u bɛ k'a kɛ ten de u bɛ k'a kɛ banabana kɔnɔ a b'an ka baara kɔnɔ an b'u moderniser k'u labɛn u ka bɔ informel la mɔgɔ mɔgɔ si kan'u la kɔlɔn kɔnɔ u ka baara kɛ an bɛ fɛn dilan k'a d'u ma n'a bɛ f'o ma ko code d'éthique et de déontologie i ka baara kɔnɔ i yɛrɛ ka kan ka kɛ cogo di i ni mɔgɔw cɛ a ka kan ka kɛ cogo di i ka kan ka baara kɛ sariya kɔnɔ cogo di i yɛrɛ ka baara la i ka kan ka kalan jumɛn kɛ i ka kan ka dɔnniya jumɛn sɔrɔ walasa ka s'a la informatique électronique maliyɛn ye eh, drone dilan o kɛra mais o mun y'o dilan olu bɛ yan est ce que an ma ɲin'u kɔ wa bon an b'olu bɛɛ de don hukumu kɔnɔ Hmm? maliyɛn maliyɛn bɛ se fɛn fɛn na maliyɛn jeune bɛ se fɛn fɛn na Dem- maliyɛn denmisɛnnin k'a fɔ k'i b'i ka kalan kɛ ka tila ekɔli la ka tila ka baara ɲini o tɛ kɛ an bɛ entreprenariat don ekɔli la i b'i to kalan na yanni ka tila i ka entreprise bɛ yen i bɛ tila dɔrɔn i yɛrɛ bɛ k'i ka entreprise PDG Hmm? donc moderniser dan t'a la diɲɛ ɲɛda kura fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛna ye mali bɛ kɛ cogo min na mali bɛ cogo min na depuis lawale o ma daminɛ bi jɔsen dɔ bɛ yen intégrer ka intégration ka ka ka don ɲɔgɔn na ka maliyɛnw yɛrɛ don ɲɔgɔn na ka baaraw don ɲɔgɔn na ka hakilinaw don ɲɔgɔn na ka nafasɔrɔ sira don ɲɔgɔn na diɲɛ mɔgɔw de bɛ na anw fɛ ka na fɛn dege an tɛ taa fɛn dege mɔgɔ fɛ o se bɛ o se bɛɛ bɛ mali kɔnɔ yan an mago bɛ fɛn fɛn na a bɛɛ bɛ yan a jɔsen duurunan partager donc jani an k'an ka dɔnniyaw feere diɲɛ mɔgɔw ma an b'a feere an yɛrɛ ma an bɛ tilali k'an yɛrɛ ma mali danbe mali taabolo o ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn tila ye foroba nafolo n'i y'a ye a bɛ sɔrɔ mali kɛnyɛrɛ baarakɛlaw de b'a di mais foroba foroba mago n'o ye a bɛ fɔ o ma responsabilité sociale de l'entreprise kɛnyɛrɛ baarakɛlaw ka kan ka mun de kɛ u sigida mɔgɔw la u ka sigida ɲɛtagaw la kɛnyɛrɛ baarakɛla bɛɛ b'i sen la n'i y'a ye jaje ye mun fɔ yanni baara ka daminɛ ni baara daminɛna k'a fɔ ko a bɛna nin imposer mali kɛnyɛrɛ baarakɛlaw kun tɛ dɛ ne ye nin fɔ aw ko cogo di mun de b'a cɛ an bɛ mun fara a kan an bɛ mun bɔ a la an bɛ bɔ i bɛ dɔ de fɔ ɲɛmɔgɔ n'i y'a ye baara bɛ diya bɛɛ de sen donna a la bɛɛ b'i jɔyɔrɔ ta bɛɛ ka kan ka nin jɔyɔrɔ min kɛ bɛɛ b'o kɛ an bɛ baara daminɛ ladiriya kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ mali kama jaje kelen tɛ mɔgɔ minnu kɛlen ka jaje entourer nin bɛɛ ye dɔnkotigi de ye nin bɛɛ ye sekotigi de ye nka u t'u yɛrɛ yira u bɛ bɔ dɔɔni dɔɔni n y'o de fɔ n ka kuma dɔ la n ko korokarajɛ don an t'a bɛɛ bɔ an b'a bɔ ka taa dɔɔni dɔɔni plus enjeu bɛ gɛlɛya cogo min na an b'a labɔ a bɛ labɔ a bɛ labɔ mɔgɔw bɛna an dɔn kelen kelen kelen mɔgɔw ye jaje dɔn cogo min na u bɛna dɔn a nɔfɛ mɔgɔw fana ye ni ala sɔnna a ma. aa karamɔgɔ jawara baro in b'a la ka diya ka taa a fɛ wa a bɛ ka ɲaga dɛ. Ɛɛ élection min n'a kɛra sisan ni patronat ɲɛmaaya sigi, unhun, maa kelen tɛ se ko la dɛ, n'i y'a mɛn jaje cɛba dɔw de fana b'a kɔ secteur privé Mali kɔnɔ yan maa dɔw bɛ yen n'i m'olu tɔgɔ fɔ i ma tila fɔlɔ koyi, n'i ma Ba Seyidu Sila ninnu fɔ i ma tila, n'i ma Manju Sɛnbara ninnu fɔ i ma tila o n'a ɲɔgɔnna caman Petit Baru ninnu ne ko élection in don kɔrɔ olu dɔw nana u sen don a kɛnɛ kan dɛ élection don minnu nana a bɛɛ bɔra jabaraniw kan n tɛna dɔ tɔgɔ fɔ walasa dɔ kana taa keleya nka ne ye minnu tɔgɔ fɔ mais i ye minnu fɔ olu b'a la wa fɛn fɛn bɔra jabarani na a bɛɛ de ne tɛ se k'a bɛɛ fɔ parce que ne hakili t'a bɛɛ la mais bɔlɔlɔtigiw eh, sɛbɛnnikɛlaw kameratigiw arajotigiw teletigiw u y'a bɛɛ bɔ u y'a bɛɛ bɔ donc ne tɛ se ka n bila n yɛrɛ bila dɔ tɔgɔ fɔli la sisan, ko in ye bɛɛ ka ko ye, Mali bɛɛ de ta don wa minnu nana ka na élection kɛ olu dɔrɔn ka ko tɛ dɛ, Jaaje tɛ yan olu dɔrɔn ka perezanya la dɛ, Jaaje bɛ yan Mali kɛnyɛrɛ baarakɛla bɛɛ de ka perezanya la, a tɛ yan a tɛ ka sugandili kɛ ko mun non non parce que yanni élection ka kɛ Jaaje a n'a ka direction de campagne ani Mamadu Sinsi a n'a ka direction de campagne organisation patronale des industries u y'u wele K'u ɲini k'a f'u ye ko est ce que u bɛ se ka bɛn a la kelen ka sɛbɛn wa u ko ayi bɛɛ ko ko n bɛ fɛ ka kɛ candidat ye u ko problème t'a la an bɛ mun ɲini aw fɛ la cohésion min y'a kuma fɔ eh, OPI vice président a tɔgɔ tɛ n bolo nin waati la ale de y'a fɔ a kɛra u ka secrétaire général ɲɛna eh, jaraba a kɛra o ɲɛna donc a kɛra an bɛɛ de ɲɛna aw k'aw jija mali cohésion secteur privé a ka to a nɔ la O papier b'a bɛɛ la.
non papier t'o la an y'a sigi ka fɔ de o kɛra sigi ka fɔ o kɛra sigi ka fɔ de parce que mali kɔnɔ sigi ka fɔ y'an ka danbe ye o y'an ka o y'an ka laada kɔrɔ ye sigi ka fɔ tɛ fɛn fɛn na mali kɔnɔ o tɛ taa ɲɛ sigi ka fɔ ye damu ye voilà o ye damu ye o de y'an ka laada kɔrɔ ye o y'an taabolo kɔrɔ ye olu y'o sigi ka fɔ k'an cɛ ko walasa mɔgɔ min mana kɛ perezan ye mali mali kɛnyɛrɛ baarakɛla bɛɛ ka perezan ye kuma wulila donc o de y'a to n y'a f'i ye ko sariya ko tɛna bɔ a la parce que mali kɛnyɛrɛ baarakɛlaw ye maa laadiriw de ye fɛn fɛn tun b'a kɛnɛ kan a bɛɛ ye dannamɔgɔ de ye u ye kuma minnu fɔ u t'a tu k'a nɛmu donc u tɛ nkalon tigɛ u tɛ jamana in janfa u ye min fɔ u b'o bɔ a sira fɛ mais tuma dɔ la ni élection kɛra ni min ma se sɔrɔ a b'a fɔ k'a bɛ fɛɛrɛ dɔ tigɛ ka se ɲini mais ne hakili la tile filanin na minnu ma faamuyali sɔrɔ u bɛna faamuyali sɔrɔ ɔ ne b'a fɛ n'ala sɔnna jawara n b'a fɛ ka ɲininkali min k'i la sisan o ye président sortant n'o ye mamadu sinsi kulubali ye maa kelen dɔrɔn de ye kala ta ale ye o b'a jira k'a fɔ a ye san hakɛ min n'a y'o kɛ secteur privé kunna patronat ɲɛmaaya o tuma a ma baara de kɛ wa ou bien cogo di n'o tɛ maa kelen dɔrɔn o tuma mun kama baara ma kɛ wa
bon euh, o yɔrɔnin n bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ n tɛ fɛ ka n da don o la parce que o bilan sɛbɛnni b'o la o sɛbɛnni kɛra mɔgɔ minnu ka kan k'u hakilina d'o kan o ye secteur privé bɛɛ lajɛlen donc o yɔrɔnin na bonya kama maliw yɛrɛ ka bonya kama ani an ka ladiriya n'an ka danbe kama ani an yɛrɛ ka jɛkulu bonya ni a karama kama an n'an nakun ye ka na hɛrɛ min kɛ ne tɛna n da don o la nin yɔrɔ la u b'o hakɛto ɲini k'i fɛ
ayiwa o hakɛto ɲini o kɛra ne fɛ ɔ baara minnu bɛ yen n'olu kɛra mamadu sinsi kulubali ayiwa a yɛrɛ n'a ɲɛfɔ ale ye baara min kɛ nin san hakɛ in kɔnɔ n'o de y'a to maa kelen de wotera a ye a n'o ɲɛfɔ maa kɛmɛ ni maa bi duuru maa kelen wotera ale ye ayiwa o tuma a ye baara min kɛ a yɛrɛ n'o ɲɛfɔ ɛɛ an balimakɛ amadu jaje sankare ale de kɛra patronat ɲɛmaa ye bi ko in bilalen bɛ minɛn jumɛn kɔnɔ si jumɛn
non a bilalen de bɛ si mun kɔnɔ n da magara la mais dakuruɲɛ dama dama la a bilalen bɛ ka mali transition politique de dɛmɛ parce que n'i y'a ye transition bɛ ɲa transition politique dɔrɔn tɛ se fo transition économique de ka kɛ mhm. o yɛlɛma kura minnu donna fanga la ala de y'an garisɛgɛ jaje la ɲinan a ka don mali garisɛgɛ la ka mali kɛnyɛrɛ baara yɔrɔw lataa ɲɛ an b'o barikada kɛ ala ye ka ala barikada ka ala fo dan tɛ foli mun na dan tɛ barikada mun na an bɛ ala deli ala ka ta fanga d'a ma ala ka ta fanga di an n'a bɛɛ ma parce que a kelen tɛna kɛ an bɛɛ de bɛna jɛ k'a kɛ mali secteur privé bɛɛ de bɛna fara a kan ka mali dɛmɛ mali ka bɔ dingɛ kɔnɔ dingɛ mun n'an donna kɔnɔ depuis indépendance tuma dingɛ kolon fɛn fɛn n'an donna kɔnɔ O baara de bɛna ta sisan parce que économistew b'a fɔ le cycle économique yɛlɛma yɛlɛmabaw san wolonwula yɛlɛmaw olu ye cycle surumani ye san tan duuru ka taa bila san mugan duuru cɛmancɛ cycle ye san bi duuru ka taa bila san bi wɔɔrɔ o ye cycle janw ye an yɛrɛ ka laadalamɔgɔw n'an ka cɛkɔrɔbaw b'a fɔ an ye ko nin ko in bɛ kɛ san wolonwula san wolonwula san mugan duuru san mugan duuru san bi wɔɔrɔ san bi wɔɔrɔ komi ɲinan samiya kɛra cogo min na o n'a ɲɔgɔn na mhm. o yɛlɛmaba minnu n'o ala yɛrɛ ka masaya kɔnɔ n'o de bɛ kɛ ala de y'o latigɛ hmm? ni ala ye mun latigɛ an bɛ ala barika da n'o ye o kɔrɔ ko jaje ɲɔgɔnnaw ye san bi wɔɔrɔ san bi wɔɔrɔ de bon n tɛna se k'o fɔ mais nin kɔni ye o tamasiyɛn dɔ ye an bolo an ka kan ka wasa don mun na parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ ala dɔn mɔgɔ mɔgɔ limaniyalen don ala bɛ kuma i fɛ don o don mɔgɔ bɛ faamuyali kɛ mɔgɔ mun ye ala ka mɔgɔ kunnadi ye wa kunnadi in fana kunnaja in fana a bɛ ja ala de ka di ma donc an bɛ ala barikada ka ala deli toujours kalo saba mun tɛmɛna lahɔrɔma kalo saba naani de bɛ san kɔnɔ mhm. saba tugulen bɛ ɲɔgɔn na o sabanan a banna o don a juma fɔlɔ de tɛmɛna ko y'i lahɔrɔma kalo saba in kɔnɔ maliyɛn bɛɛ ye dugawu kɛ mhm. mali ka hɛrɛ bɛ mun na ala ka kɛ mali ka hɛrɛ bɛ mun na ala ka kɛ mhm. fanga kura nana o ye mɔgɔw ka dugawu jaabi mhm. ala de y'o k'an ye nafasɔrɔ sira fana mɔgɔ kura nana o ye ala ka dɛmɛ de o y'an ka dugawu jaabi de an bɛ ala deli sisan ala ka ta fanga d'a ma parce que génération bɛɛ n'a ka kunnaja de don ni kunnaja ni ala y'a d'a ma n'an y'a minɛ ni limaniya ni barika ye ani ala ɲɛsiranya k'a kɛ jama kosɔn parce que an tɛna foyi ɲini an yɛrɛ ye fɛn fɛn tɛ foroba ko ye anw sen t'o la an tɛ k'a ɲini an yɛrɛ n'a fɔra k'an yɛrɛ don an tilala an ka fɛn bɛɛ la jaje tilala ka fɛn bɛɛ la a nɔfɛ mɔgɔ tilancɛ bɛɛ tilala kɛ a ka n'a bɛ nafa fɛn fɛn ɲini a y'o bɛɛ sɔrɔ a y'o bɛɛ sɔrɔ a yɛrɛ mais sisan a tɛ ka foyi k'a yɛrɛ ye a tɛ ka foyi ɲin'a yɛrɛ ye anw fana mun b'a nɔfɛ anw bɛɛ ko ko jama ta jama ta bɛ sɔrɔ mun na an bɛɛ k'o de kɛ an yɛrɛ bɛ se ka fɛn fɛn kɛ ka to ala ye fanga mun d'a ma o b'a o b'a minɛ an na an bɛ se ka mun dilan k'o bila an bɔnnaw ye an b'o de kɛlɛ la donc an bɛ ala barikada toujours an tɛ ɲinɛ o kɔ vraiment ka dugawu kɛ an ka mɔgɔkɔrɔw ye minnu taara an ɲɛ ala k'u nɛɛma ala k'u kaburu nɛɛma an yɛrɛ fana an bɛ ala deli yarabi ala ka hɛrɛ k'an ye yan n'an taa don cɛ n'an bɛ taa don min na ala k'a to a k'a sɔrɔ an bɛ limaniya sira kan nin patronat fanga kura mun ni ala y'a d'a ma an donn'a la ka sɔrɔ an ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ala deli ala k'an dɛmɛ an ka an ni ala ka to an ɲɔgɔn kan k'a to a baara la n'an bɛ bɔ a la don min na an ka bɔ a la ka sɔrɔ an ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ mun to an k'a to mɔgɔ bolo mun b'a ta mun ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ

o de ye patronat tutigɛ ka se k'a la fo ka na se a nafasɔrɔ sira bɛna daminɛ ale ye seko ale kɔfɛ mamadu sidibe o y'a daminɛ o ye san duuru o ye mandat kelen de kɛ a ka mandat jara tellement que mandat jara bɛɛ ko k'a ka to a nɔ rɔ a ko mais patronat falenfalen de b'a ja n'a fɔra ko mɔgɔ kelen ka san tan kɛ mɔgɔ kelen ka san tan tan ni duuru kɛ mais tɔw bɛna a dɔn k'u bɛna don a la cogo di

i ye fɛn fɛn fɔ président naani min tɛmɛna eh, olu si ka waati la an ma ne m'a mɛn tulo la fɔlɔ ko patronat eh, ɲɛmaaya ayiwa ko kiri ni wɔyɔ wulila ko o de ye dabali mun ye kiri ni wɔyɔ wuli nin na bon eh, Ɔ, ɔ. bɛɛ n'i ka jateminɛ don Ɔ. bon komi e yɛrɛ y'o jateminɛ ne y'a jateminɛ Bon, dɛ, ne tɛ se ka- parce que ne yɛrɛ tun ma deli k'a mɛn n b'a dɔn musa bala kulubali tun b'a la ɛɛ, n yɛrɛ mɔkɛ Astafurulayi. don parce que n fa terikɛ don ɛɛ mais ne ma deli k'a mɛn kiri ni wɔyɔ o ko mɛn yɛrɛ patronat ɲɛmaaya ɲinini na nin y'a se o ma mun ye kiri ni wɔyɔ bila a la. Jaje de o ye jaabi kiri wa non jaje ma kiri ou bien kulu de ye kiri ne tɛ se k'o fana fɔ mais maliyɛn bɛɛ bɛ ko kalama maliyɛn kura tɛ yen an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama wa i ka nin ja- ɲininkali in, maliyɛn bɛɛ b'a jaabi dɔn a yɛrɛ ye N b'o ɲini i fɛ an k'o jaabi to maliyɛnw bolo. Bon an bɛ se k'o to mais an bɛ se ka a ɲininkali dɔ fana kɛ parce que o tuma élection yɛrɛ de tun man ka kɛ wa ni o de y'a to mankan wulila an bɛ se k'o kɛ ɲininka ye. Bon an ka sariyaw la o kuma tɛ yen, o kuma tɛ yen, a ma fɔ ko mɔgɔ fila tɛ kan bɔ o tɛ yen, a ma fɔ ko mɔgɔ kelen de ka kan ka kɛ yen tuma bɛɛ ko an ka liste sɛbɛn dɔrɔn ka woroba worobaw entreprises baw se bɛ mun ye k'olu dɔrɔn ka k'a ye o fana ma fɔ foyi ma kuma fɔ o la ne kɔnɔ ne bolo an ka lawale la ka sɔrɔ tubabu ma na an fɛ ko kalata b'an fɛ kalata kun ye mun ye mɔgɔ min bɛ se o ka na bon o ye an yɛrɛ ka laada kɔrɔ ye bon laada bɛɛ bɛnnen tun don a ka ko ye a ko bɛɛ kun dilannen don Mais seulement fanga kɔrɔ kɛlen k'a dɔn ko kalata tɛna diya a la u ye fɛɛrɛ su caman tigɛ n tɛna n da don o si la mɔgɔw b'u bɛɛ kalama parce que a kuma bɛɛ fɔra kunnafonidilaw fɛ donc a kɛlen k'a faamuya k'a tɛna a tɛna gagner a ye fɛɛrɛw tigɛ fɛɛrɛw ma ɲa fɛɛrɛ fɛn fɛn tigɛra ala ye tiɲɛ dɛmɛ ni ala ye ko mun dɛmɛ o ko banna n b'a ɲini i fɛ an k'u ka kuma laban ayiwa kuma ɛɛ i tɔgɔ n'i jamu fɔ an ye umar juwara Umaru jɔyɔrɔ jumɛn tun b'i la campagne in na?
Ɛɛ ne ye kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔ ye. D'accord. Campagne Jajɛ ka direction de campagne na. Aa an lamɛnbaa bɛ sɔn ka dugawu kɛ Jajɛ ye parce que kuma dɔ b'i da yen ko arajo privéw n y'a dɔn k'a bɛna bɔ a kan o la, o kuma in ka di an tulo ye. Non n'i y'a ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw bɛ taa ɲɛ, ɔhɔ, o y'a ye kunnafonidilaw ka kɛnyɛrɛye baarakɛlaw fana bɛ taa ɲɛ o. Unhun. bon an bɛɛ bɛ baara kɛ jɔn ye a nafa bɛ se jɔn ma population tɛ wa ɔ jɔn de bɛ kunnafoni lase u ma ah. kunnafonidilaw n'olu n'u jɔsenw tɛ kuma lasebagaw kuma ɲuman lasebaga tulo duman na o bɛ jɔn de bɛna o baara kɛ donc n'a ma daminɛ olu la n'olu sen ma don a la dɔrɔn a bɛ kɛ tokajɛ ye dɛ donc n y'a f'i ye cogo min na jama baara don jama ka laɲini don a kalannen don dɛ ee n terikɛ nin bɛɛ sɛbɛnnen bɛ gafew kɔnɔ ayiwa an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn i ni timinandiya i bɛ baara mun na an bɛ dugawu k'i yɛrɛ ala k'a ka faamu d'i ma ala k'an bɛɛ dɛmɛ sira jɛlen kan ala ka sira kan bi don hɔrɔma kosɔn salalahu ayiwa nin tun ye juwara tɔgɔ ye umaru wala umaru juwara kunnafonidilaw minnu bɛ yen n'u sigira k'a fɔ ayiwa ka jajɛ Amadu sangare k'a dɛmɛ k'a sigi patronat ɲɛmaaya la o kibaruya cɛrinni o ɲɛmaaya o bɛ maa min bolo o de filɛ nin ye Umaru Juwara ɛɛ maa dɔn a ka kumakan na i b'a dɔn k'a fɔ ayiwa Ala ko b'a bolo kosɛbɛ kosɛbɛ ɔ an bɛ dugawu kɛ Ala k'an ni Ala in to ɲɔgɔn fɛ amin ɛɛ min kɛlen filɛ awa ɲɛmaa fana ye nin kɔrɔ ye ko bɛɛ de jɛnna n'a ye ka d'a kan maa bi seegin ni kɔnɔntɔn olu ko k'u jɛnna n'a ye awa a ka kɛ patronat ɲɛmaa ye maa kelen olu ye kalata ko maa tan ni dɔɔnin olu ko ko an t'a si la o tuma an bɛ dugawu de kɛ baara min dilen filɛ nin ye ɛɛ jaajɛ amadu sangare ma ala ka baara in ta fanga d'a ma ka d'a kan an yɛrɛ ye a kunnafoniw mɛn an y'a ka kibaruyaw mɛn k'a fɔ maa don maa min bɛ yen awa ni a cɛsirilen bɛ jamana baara la awa n'a cɛsirilen bɛ jamana kɔnɔdenw dɛmɛni na o maa don ɔ an y'a mɛn fana ko a kalannen bɛ o ye kalan dan ye ɔ an y'a mɛn fana ko ali farika ture a lamɔna o bolo ɲafunge an y'o ye journal dɔ kɔnɔ ko duguba kɔnɔ ko an tilala k'a ye tuguni ko ayiwa gitari yɛrɛ a tun b'o fɔ ɔ n'a nisɔndiyara a bɛ gitari fɔ nka gitarifɔla tɛ dɛ ɔ an y'a ye fana ko ni folikɛlaw taara a fɛ yen baseku kuyate y'o fɔ n ye ko ni folikɛlaw taara a fɛ yen ɔ n'u ye foli kɛ a yɛrɛ bɛ fara o kan ka gitari fɔ n'a ye wari min d'u ma a b'a fɔ k' ale yɛrɛ ta an y'a mɛn fana k'a ka bureau yɛrɛ da la ko secrétaire yɛrɛ t'a da la ayiwa i bɛ i b'a da ci cogo min ni da bɛ don i fɛ ten Awa o tuma an bɛ dugawu kɛ ala ka ayiwa a kɛ ko sabatilen ye ala k'a to ayiwa a ka se doni kɔrɔ ɔ ka dugawu kɛ fana a kanubaa dɔ ye an bɔra o bɛɛ lajɛlen kalama n'o ye sumayila sise ye o min bɛ yen bi n'a tununnen don ayiwa an bɛ dugawu kɛ ala k'a ye k'a ɲuman d'an ma min fana bɔra fanga na n'o ye alaji ibrahim bubakari keyita ye a fana fari jɔn an bɛ dugawu kɛ ala k'a segin ka na an ɲuman sɔrɔ yan nɔ ɔ juwara k'i fo k'i waleɲumandɔn